Dia's Muire dhíbh! Is mise Catherine Foley agus táim anseo chun cur síos gairid agus a dhéanamh ar mo leabhar Cuisle an Chósta a tháinig amach anuraidh, dhá mhíle sa, dhá mhíle is a fiche. So, séard atá ann ná bailiúchán de cholúin raidió agus nuachtán a bhí agam agus tá siad i bhfoirm dialanna mar cheap mé go n-oibreodh sé sin, go mbeadh sé sásúil don léitheoir dá mbeidís curtha in ord faoi leith mar a scrígh mé iad leo féin. Ní raibh aon ní raibh siad ceangailte ach baineann siad go léir le mo shaol anseo agus le mo thuairimí agus le mo dhearcadh ar an saol agus mé ag maireachtáil i nGaeltacht na nDéise in iarthar Chontae Phort Láirge i ndeisceart na tíre agus rith sé liom go n-oibreoidís go léir le chéile mar aonad agus so tá, tosnaíonn sé mí Eanáir agus b'fhéidir tá trí nó ceithre, dhá nó trí chaibidil faoin ar an Eanáir agus ansan an Nollaig, an Lúnasa, na míonna go léir agus thug mo dhrifiúr RoseAnn, a bhíonn sí ag obair liom go minic, an bheirt againn, táimid ag obair i gcúrsaí teilifíse, thug sí na pictiúirí nach mór gach ceann acu dom agus cuireann siad san go mór leis an leabhar, ceapaim, mar is rud, ceapaim, nuair atá leabhar i do lámha agat, tá sásamh ag baint leis sin agus tá sé difriúil ó bheith ag plé, bheith ag éisteacht leis an raidió nó ag féachaint ar an teilifís nó ar an, ag léamh nuachtán. Nuair atá leabhar agat, tá, tá rud éigin sa bhreis i leabhar agus ceapaim go gcuireann na léaráidí leis na scéalta, you know. ceapaim go ndéanann, agus is léargas é ar saol na Gaeltachta agus saol na Rinne agus an tSeana-Phobail. Is é mac driféar liom a dhein, a thug an clúdach dom, bíonn drón in úsáid aige, Joseph is ainm dó, agus d'iarr mé air, féachaint an raibh aon rud a dhéanfadh you know clúdach deas dom so roghnaíomar an ceann seo, sin is dócha, seo Ceann Heilbhic agus Cé Heilbhic ansan agus seo Bá Dhún Garbhán agus na Comaraigh agus Cnoc Mhaoldomhnaigh sa chúlra. ansin agus cé nach bhfuil an Rinn nó an Sean Phobal nó Gaeltacht na nDéise luaite ar an gclúdach agus níor theastaigh uaim go mbeadh sé ceangailte leis an bparóiste seo ach go mairfeadh sé leis féin mar chuntas ar aon cheantar tuaithe sa tír, ceantar Gaeltachta dar ndóigh, agus go léifeadh duine i nDún na nGall nó i Maigh Eo nó sa Ghaillimh nó aon áit i. é agus go gcuirfidís suim ann. Sin a bhí ag teastáil uaim. So tá súil agam go mbainfidh sibhse taitneamh as chomh maith. Is dócha go bhfuil, gur chóir dúinn go léir, tá dualgas orainn go léir ceiliúradh a dhéanamh ar an saol atá á chaitheamh againn, gur chóir dúinn comóradh agus ceiliúradh a dhéanamh ar na rudaí laethúla agus go bhfuil sé sin ana-thábhachtach you know mar. Imíonn an t-am, sleamhnaíonn do shaol go han-tapaidh, caithfidh tú é a mharcáil, é a cheiliúradh agus is sin atá ar siúl agamsa le mo phíosaí. Nuair a thosnaigh mé amach mar scríbhneoir níor cheap mé go raibh aon mhaitheas, ní raibh aon rud le rá agam, ní raibh aon fiúntas in in aon rud a bhí á dhéanamh agamsa i ndáiríre, nach raibh tábhacht ar bith leis. Ach nuair a fhéachaim siar agus ceapaim, tá tábhacht ag gach rud, ag gach mionrud agus tá, chomh fada agus a bhaineann sé liomsa mar scríbhneoir, is iad na mionrudaí a cuirim tábhacht iontusan agus. cuirim ar saghas ar ardán iad agus déanaim iniúchadh orthu agus is chuige sin athá mé ó thosnaigh mé ag plé leis an scríbhneoireacht. Thosnaigh mé ag scríobh nuair a bhí mé ins na fichidí is dócha. Chuaigh mé isteach san iriseoireacht ar dtús agus bhí mé, ach ag an am céanna, comhthreomhar le sin, bhí mé ag scríobh rudaí beaga ar, uaim féin, a bhí cruthaitheach agus, nó a bhain le cuimhní cinn. Agus so lean an dhá ghairm sin, más féidir liom a rá, bhí mé ag. san iriseoireacht, ag plé le fíricí agus scéalta agus rudaí den tsaghas sin ach ag an am céanna bhí mé ag iarraidh, tháinig mo chéad úrscéal d'fhoghlaimeoirí fásta, Sorcha sa Ghailearaí agus is í Máiréad Ní Chinnéide, nach maireann, atá imithe ar shlí na fírinne anois ach spreag sí mé chun dul i mbun scríobh agus. Pól Ó Muirí chomh maith, an t-eagarthóir Gaeilge san Irish Times, spreag sé siúd mé chomh maith, mhol an bheirt acu san dom dul ar aghaidh agus scríobh agus bhí mé neirbhíseach agus bhí sé deacair, scríobhainn roinnt agus bhailíodh Máiréad é sin. agus thagadh sé thar n-ais chugam annsan agus bheadh moltaí aici agus tháinig sé amach annsan agus so sin mo chéad leabhar agus bhí mé comh sásta you know as mo cheann rud scéal bleachtaireachta is ea é Hands a thagann ón Ísiltír chun cás chun dúnmharú iniúchadh a dhéanamh air sin.

an próiseas. Bím ag iarraidh, d'éirigh mé as an iriseoireacht chun bheith ag scríobh go hiomlán, go lánaimseartha agus déanaim iarracht a bheith saghas smachtaithe agus déanaim scríbhneoireacht gach lá ach bíonn laethanta ann agus ní dhéanaim aon rud agus tá sé sin, braithim ciontach go minic faoi sin agus, so, an próiseas. Bíonn tú leat fhéin, bím liom fhéin ag mo dheasc ag cumadh as an nua agus is dócha na cuimhní cinn toisc go raibh mé ag plé leis an iriseoireacht agus rudaí a mhair, rudaí a tharla, tá sé níos éasca dom bheith ag plé le rudaí i mo shaol fhéin a thiteann amach ach b'fhearr liom a bheith ag scríobh ficsin. ach ní tharlaíonn sé sin rómhinic, tá ficsean níos deacra so caithfidh mé bheith go hiomlán cruthaitheach agus liom féin agus dírithe agus gan aon chúraimí a bheith orm má tá mé chun ficsean a scríobh. Ach leis na píosaí eile is féidir liom, nó má tá colún le scríobh nó tá mé ag cur píosa le chéile do chlár a chuireann cuimhní cinn amach ar an aer nó ar an teilifís, tá sé sin níos éasca. N'fheadar an bhfuil athrú tagtha ar mo chuid scríbhneoireachta ó thosnaigh mé amach ag scríobh, ach b'fhéidir go bhfuil athrú tagtha orm féin mar dhuine, mar duine cruthaitheach. Tá mé, tá níos mó muiníne agam anois, is dócha, agus tá scileanna áirithe agam chomh maith is féidir liom friotal agus focail a láimhseáil agus tuigim é sin agus sin an fáth gur imigh mé isteach san iriseoireacht is dócha mar go fadtéarmach theastaigh, bhí a fhios agam go raibh mé chun bheith i mo scríbhneoir agus sin a bhí uaim agus go bhfoghlaimeoinn conas. focail a láimhseáil, conas an t-ábhar a láimhseáil agus d'fhoghlaim mé é sin agus tá, so sin, cabhraíonn sé sin ach b'fhéidir gur dhein ceard na hiriseoireachta damáiste dom mar dhuine cruthaitheach chomh maith, seans, mar tá sé níos deacra fáil réidh leis an saol agus díriú go hiomlán isteach ar an rud cruthaitheach agus tá mé ag iarraidh é sin a dhéanamh i gcónaí, an saol you know a dhúnadh amach uaim agus lámh a fháil, greim a fháil ar an rud istigh, ar an rud, ar an samhlaíocht, ar an rud spioradálta sin. atá ionainn go léir mar teastaíonn uaim é a chur ar pháipéar, é a chur isteach ar an scáileán os mo chomhair agus rud a chruthú as sin agus sin atá mé ag iarraidh a dhéanamh. Idir na rudaí atá scríofa agam, is maith liom dánta a scríobh, is maith liom cuimhní cinn a scríobh, is maith liom ficsean a scríobh. Tugann sé an-sásamh dom bheith ag scríobh. Is breá liom, is cuimhin liom nuair a bhí mo mháthair agus m'athair beo go raghainn chuchu agus go mbeadh. ard. Bheinn chomh sásta agus bheinn mórtasach agus léifinn amach an rud a bhí scríofa agam dóibh agus thugadh sé sin an-sásamh dom agus so taitníonn sé liom bheith ag scríobh, is cuma cén saghas genre nó cineál rud ach is breá liom bheith ag plé le focail agus ag iarraidh

Caibidil 14, Cuimhní a Mhaireann, Mí Iúil. Chuala mé ainmhí ag olagón an tráthnóna seo dh'imigh tharainn. Seans gur madra nó bó a bhí ann. Ach chuir sé comharsa bhéal dorais i gcuimhne dhom, agus an sceamhaíl bhuacach a scaoilfeadh sé uaidh corruair agus é ag iarraidh guthú a thabhairt don rud a bhí ag cur isteach air. nó de rud spioradálta a bhí ag brúchtaíl aníos as. Bhí pairilis cheirbreach air agus ní raibh sé in ann caint ná bogadh as a chathaoir. Chaith sé a shaol ina shuí nó ina luí laistigh den tigh céanna inar mhair sé, é féin agus a dhrifiúr a thug aire dó. Chloisfeá iad ag caint agus ag gáire go minic i rith an lae, a nguthanna ar snámh ar bhrothall nó ar uaire an tséasúir. Bhí tuiscint an-láidir eatarthu, ghlaodhadh sí an leanbh nó an páiste air go minic, nó an leaidín, agus cheannaíodh sí rudaí deasa dó i gcónaí, stocaí daite i ndathanna an chontae, seacláid, caipíní cniotáilte agus chuireadh sí an teilifís ar siúl dó go laethúil ionas go bhféadfadh sé a bheith ag caint agus ag féachaint ar na pictiúir. San oíche, d'fhágadh sé slán ag Charles Mitchell, an léitheoir nuachta, sula múchfadh a dhrifiúr an teilifíseán, agus ansan bhuaileadh comharsa isteach chun cabhair a thabhairt di é a chur isteach sa leaba. Caibidil a 26 Colún na nIasc, Nollaig Thíos ar Ché Heilbhic agus an oíche titithe, thart ar a hocht a chlog, nuair athá gach éinne eile sa bhaile ina suí os comhair na tine, thá iascairí áitiúla Cheann Heilbhic ag ullmhú chun dul amach ar an bhfarraige. Thá an teocht titithe fé bhun an náid agus tá sioc ag titim ar na cáblaí agus na potaí gliomach ar an gcé. Thá go leor báid beaga ceangailte ag taobh na cé don oíche, ach tá Muintir Uí Cheallaigh, Muintir Uí Fhaoláin agus roinnt teaghlach eile go bhfuil traidisiún na hiascaireachta ag baint leo go smior ag obair ar na trálaeir, ag pacáil bia isteach sa ghaile agus ag cur ord ar gach rud don turas farraige. Thá baill na gcriúnna ag dreapadh síos na dréimirí agus ag dul ar bord a dtrálaeir féin. Thá cuid acu ag scaoileadh na dtéad, scipéirí na mbád ag cur na n-inneall ar siúl agus ag casadh na gcnaipí. Má sheasann tú ag Leacht na bhFíníní in airde ar Cheann Heilbhic feicfidh tú na soilse, na báid ghnóthacha seo daite mar chrainn Nollag. Thá sé millteach fuar ach tá an taoide istigh agus tá an fharraige ciúin lasmuigh den ché. Níl puth gaoithe ann agus tá dualgas orthu dul amach. Thá slí bheatha mhaireachtála a sinsear á leanúint ag a bhformhór acu. Caibidil 11, Scoláirí an tSamhraidh, Meitheamh Thá an samhradh tosnaithe i gceart mar tá na scoláirí tagtha isteach sa Rinn chun Gaelainn na nDéise a fhoghlaim. Tá siad le feiceáil ag siúl na mbóithre um thráthnóna, na céadta acu ag síneadh amach siar ón gcrosaire ag Tigh Uí Mhaonaigh go Bóthar na Sop ag barr Sheanabhóthar Bhaile na nGall, iad ag gluaiseacht ar aghaidh i dtreo Heilbhic. Chonaic mé iad ag triall ar shiopa Spar an lá fé dheireadh, an scuaine is tiubha agus is faide dá bhfaca tú riamh. agus í ag síneadh amach as clós an tsiopa suas thar an imeall mar a bheadh dragan Síneach ag ullmhú chun rince, iad go léir ar fraoch chun rudaí deasa a cheannach. Nach raibh sé riamh mar sin, daoine óga ar thóir an tsiúcra? Conas a fhoghlaimeoidh siad Gaelainn thar tréimhse thrí seachtaine? an cheist a rith liom nuair a chonaic mé iad agus mé ag tiomáint tharstu. Tá Béarla ag gach éinne acu ag an bpointe seo ag tús an tséasúir. Dar ndóigh, déagóirí ar fad iad atá tagtha ó chathracha agus bailte móra na tíre ag cur aithne ar a chéile agus ag baint súp as a gcuairt chuig an nGaeltacht.